Dia duit, is mise Micheál. Is cigire scoile mé agus tá mé ag obair don Roinn Oideachais. Tugann cigirí cuairt ar scoileanna ar fud na hÉireann. Cabhraíonn cigirí le scoileanna chun a ndícheall a dhéanamh toisc go dteastaíonn uainn go mbainfidh na scoláirí go léir taitneamh as a gcuid foghlama agus go mbeidh siad spreagtha chun foghlama. Nuair a dhéantar cigireacht i scoil, Insíonn an cigire don phríomhoide agus do na múinteoirí faoi na rudaí atá ag éirí go maith leo agus tugann an cigire comhairle mar is gá chun cuidiú leis an scoil le go n-éireoidh níos fearr fós leo as sin amach. Creideann cigirí go bhfuil sé an-thábhachtach cloisteáil ó scoláirí faoina gcuid foghlama mar chuid den obair a dhéanann muid le scoileanna. Mar sin, le linn roinnt cigireachtaí, d'fhéadfadh go n-iarrfaimis ar roinnt scoláirí suirbhé gairid a chur i gcrích faoina dtaithí ar an fhoghlaim. D'fhéadfadh go dtabharfaimid cuairt ar sheomraí ranga chun breathnú ar na ceachtanna agus chun labhairt leis na scoláirí faoina bhfuil á fhoghlaim acu. Is féidir leis an chigire bualadh le scoláirí i ngrúpa fócais freisin chun éisteacht le smaointe scoláirí. Déanann an cigire é seo ionas go gcuideoidh smaointe na scoláirí le go mbeidh an scoil ar an áit is fearr agus is féidir do gach duine. Séard atá i gceist le grúpa fócais ná comhrá idir grúpa scoláirí agus an cigire. De bharr go mbíonn tuiscint mhaith ag scoláirí ar an saol scoile, d'fhéadfadh go n-iarrfaí orthu labhairt faoi na nithe seo a leanas, an cineál ceachta is fearr leo, na bealaí ar mhaith leo foghlaim, cad is eispéireas foghlama spraíúil dóibh, agus cad a tharlaíonn má bhíonn sé deacair dóibh foghlaim. Ní luaitear ainmneacha agus ní dhéantar plé ar obair múinteoirí aonair ná scoláirí aonair sa ghrúpa fócais. Ní gá do scoláirí a ghlacann páirt sa ghrúpa fócais aon cheist nach mian leo a fhreagairt. Le linn an ghrúpa fócais, buailfidh an cigire le thart ar deichniúr scoláire. Is maith linn bualadh le meascán maith scoláirí ó ghrúpaí ranga agus ó bhliainghrúpaí éagsúla agus ó chúlraí éagsúla agus le scoláirí a mbíonn suim acu in ábhair éagsúla. Tugann an príomhoide cabhair chun na grúpaí fócais a eagrú agus is féidir leis an phríomhoide é sin a dhéanamh ar roinnt bealaí. Mar shampla, d'fhéadfadh an príomhoide iarraidh ar scoláirí a n-ainmneacha a chur chun cinn ar bhonn deonach más mian leo páirt a ghlacadh sa ghrúpa fócais. Má chuireann an-chuid scoláirí a n-ainmneacha chun cinn, roghnófar deichniúr scoláirí ó na hainmneacha sin. Má iarrtar ort agus mura bhfuil tú ag iarraidh páirt a ghlacadh, tá sé sin ceart go leor. Tá sé roghnach páirt a ghlacadh. Ciallaíonn sé sin gurb é do rogha féin é. Má thoilíonn tú páirt a ghlacadh ann, comhlánóidh tú foirm chomhaontaithe. Insíonn an fhoirm seo duit cad a tharlóidh sa ghrúpa fócais agus iarrtar ort é a shíniú má tá tú sásta páirt a ghlacadh ann. Iarrann cigirí ort an fhoirm a chomhlánú toisc go bhfuil meas acu ar an ceart atá agat rogha a dhéanamh a bheith páirteach nó gan a bheith páirteach. Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d'aois, iarrfar ar do thuismitheoirí nó do chaomhnóirí foirm comhaontaithe a shíniú freisin. Má athraíonn tú d'intinn tar éis toiliú páirt a ghlacadh, tá sé sin ceart go leor. Is féidir leat cinneadh a dhéanamh gan páirt a ghlacadh ag am ar bith, agus ní gá duit cúis a thabhairt maidir le cén fáth gur athraigh tú d'intinn. Beidh cruinnithe an ghrúpa fócais ar siúl sa scoil le linn an ghnáthlae scoile. Mairfidh an cruinniú ar feadh tréimhse ranga amháin de ghnáth. Uaireanta, b'fhéidir go mbuailfidh an cigire le scoláirí ó leibhéil shinsearacha agus shóisearacha i ngrúpaí ar leith. Buailfidh an cigire le grúpaí múinteoirí, le tuismitheoirí agus caomhnóirí, agus le príomhoide na scoile agus múinteoirí, mar tá a smaointe agus a dtuairimí faoin scoil an-thábhachtach freisin. Míneoidh an cigire ag tús an chruinnithe conas a oibríonn grúpa fócais agus freagróidh sé nó sí aon cheist. Glacann an cigire roinnt nótaí ionas nach ndéanfar dearmad ar rudaí tábhachtacha. Fanann do chuid smaointe agus an méid a chuireann tú le plé an ghrúpa fócais faoi rún. Ciallaíonn sé seo nach scríobhfaidh an cigire síos ainm aon scoláire nó cé a dúirt céard i nótaí an chruinnithe. Ag deireadh chruinniú an ghrúpa fócais, cuirfidh an cigire i gcuimhne do na scoláirí na príomhsmaointe a luaigh siad le linn an phlé. Níos déanaí, roinnfidh an cigire na príomhsmaointe seo leis an scoil, ach ní roinnfidh sé nó sí cé a dúirt céard. Scríobhfaidh an cigire faoi na príomhsmaointe sa tuairisc chigireachta. Mar sin, má chloiseann tú go bhfuil cigireacht le tarlú i do scoil agus má iarrtar ort páirt a ghlacadh sa ghrúpa fócais, tá a fhios agat anois go mbeidh cigire ag súil le labhairt leat agus do thuairimí a chloisteáil. Slán go fóill.